ụmụ mmadụ mụta agbanwa atụghị atụ gị nwa bụ eleke nti ọba mụtakwa efenwa ebeghị ebe maka na ọ na-abụ a mụgharị egwu a mụgharịkwa ụkwụ egwu ntị adịkwa kamgbe Perpetua gbara alụ di ahụghị afọ ime afọ ime na-arara ya ahụ mana di ya hụrụ ya n'anya n'agbanyeghị ihe ụmụ mmadụ na-agwa di ya ka ọ pụọ ga lụọ nwaanyị ọzọ mana nwoke mmadụ anaghị ege ha ntị n'olu a kọọ ya dị ka ọnụ maa ya dị ka njakịrị mana di Perpetua bụrụ azụ anụ ụka maka na ọ ma etu ọ bụla ị dị na mmadụ ga-akọrịrị ebe ọ bụla ị hụrụ nwunye ya ka ị ga-ahụ ya ọ naghị eji ntị anụ olu nwunye ya o jighị nwunye egwu egwu o wee na-eweta aka n'afọ iri na otu ha abụọ ji wee lụ di na nwunye Perpetua wee na-ahụgasị ihe mgbanwe n'ahụ ya o rie nri ọ gaghị anụ ụtọ nri ọ na-eri o mee ya gbụta n'ọnụ o tinye nri n'ọnụ ọ gbọrọ ha niile deruo ala ude na ncha ha na-eji asa ahụ amalite na-eserose ya afọ oge ọ bụla ọ na-achọ ebe jụrụ oyi ọ ga-edina o keta so ụra ụtụtụ na-ehi di Perpetua elekata ka ọnọdụ nwunye ya dị wee kpọrọ ya gawa ụlọ ọgwụ ndị ụlọ ọgwụ ewee lee Perpetua ahụ o wee bụrụ ime ka ọ dị di Perpetua amalite panwa Perpetua apanwa ọ naghị ekwe ka Perpetua mee ihe siri ike ọ naghị ekwe ya ka o bitu ihe aka di ya na-eji aka ya esi nri ya na-eji aka aza ezi ya ji aka ya echu mmiri na-emegasị ihe dị aṅaa Perpetua wee bugide afọ ime wee ruo ọnwa itoolu o wee gaa n'ụlọ ọgwụ wee mụọ agadagwa nwa nwoke ọṅụ wee ju na be di ya di Perpetua na-aṅụrị maka na ndị ahụ kọrọ ya ọnụ ga-ebido kpọwa ya onye ụwa ọma ọ na-abụ onye ọ kpọrọ n'ekwentị o zie ya na nwunye ya amụọla onye ọ hụrụ n'ụzọ o zie ya na nwunye ya amụọla o were pawụda tekasịa ma n'ihu ya ma n'isi ya ma aka ahụ ya aha wee buru ọgbatumtum ya wee lawa ka ọ gaa butere nwaanyị nri naanị nwaanyị a na nwa ọ mụrụ ọhụrụ bụ ihe nọ n'ụlọ ọgwụ ndị nọọsụ nọ n'ebe nke ọzọ na-emegasị ihe otu nwaanyị agara bata n'ebe ahụ Perpetua dina n'ala na-edi ihe ụfụ chịpụta akwa nwa ọ goro ya na Perpetua amalite kọrịnwa akụkọ ala ọ gwa Perpetua na ya na-achọ nwa na ihe agba afọ iri na isii ya ji wee lụọ di ya ahụghị afọ ime na onye amụma gwara ya ya were akwa a chọta ebe ọ bụla a mụrụ nwa ya ewere aka ya yinwe nwa ahụ efe ahụ kuru ya n'ahụ gụgụọ ya ụra na o mesị ihe a na nwa nke ya ga-abịa Perpetua elesie anya mepụrụ ya ebere maka na ọ ma ahụhụ mmadụ na-ata n'ebe ọ na-achọ afọ ime ị ma na ọ na-abụ a tụọ ilu nkịrịka nkata onye tara ahụ amara o wee sị nwaanyị na nsogbu adịghị nwaanyị a wee were aka ya kuru nwa a yinwesịa ya akwa ahụ wee kuru ya n'ahụ o wee rahụ nwaanyị kurukwa nwa ya kunwekwa n'elu bedi chọọrọ Perpetua obere ego ego o ji wee letara ya nwa wee kulie wee pụnwa ị makwa na ụra ahụ ọ gụgụrụ nwa a na nwa ahụ ka na-ehi ụra ahụ ruo taa o teteghịzi na ya bụ ụra o wee bụrụ na ụra kwere izu abụrụgo ọnwụ Perpetua amaghị nwaanyị a ọ hụbeghị ya mbụ ọ makwana ebe o si wee bịa di ya abịa Perpetua na-akọrọ ya ihe juru nkịta anya ka o si wee ka njọ bụ na kemgbe ọ mụchara nwa ahụ a na-elezi anya afọ ime ọzọ mana a hụbeghị afọ ime o wee bụrụ ihe a na-ahụ n'ije ụwa gee m ntị ọ bụrụ na onye nke gị mụọ nwa ọhụrụ nọ n'ụlọ ọgwụ ahapụna naanị ya gbaa mbọ chọta onye ya na ya ga-anọ tupu ị na-ahapụ ha ya ka ọgazi ji wee sị na ihe ha ji awụ abụọ abụọ bụ ihe otu onye na-ahụghị onye nke ọzọ enwe ike hụ ya ụmụ mmadụ mụtakwara aghụghọ ọzọ anọkwala na mmiri ka ncha baa gị anya ejikwa akpata atụfu abụ ọgaranya ụmụ mmadụ mụtakwa agba nwa atụghị atụ mụtakwara ha efe nwa ebeghị ebe maka na a mụgharịa egwu a mụgharịa ụkwụ e ji agba ya ntị adịkwa ya gazie